Saludi a totus amigos e amigas de RTS Novas, beni torraus, beni torradas, custa est sa de cuatru edizionis chi deu fatzu in custu programma, seu cuntenta meda de essi torrada e de presentai unu sciaccu mannu de ospitis, de argumentus, cumenti scideis sa programmazioni de de Novas est arricca meda, teneus sempri eventus, festival, libburus, discus nous, insoma cun mei nc'ant a essi boxis. de ominis, de femias chi faint cultura, arti, musica in Sardigna e ci funt fintzas novidadis cust'annu poita in su progetu de Novas teneus una boxi noa, ca est sa boxi de Elena Onano, Aleni, s'amiga nosta che cust'annu at a pigai incuru sa rubrica de is eventus e intzandus impari a nosu deu ddi donu Sa beni benida a a Elena chi at apuntu a sighiri cussa parti de is eventus, però cumenti scideis custa trasmissioni si fait puru impari a is ospitis, intzandus deu seu cuntenta meda, prexioda meda de donai de atobiai a u' amigu de de Novas ca est Giacomo Casti, ben'agatau. Saludi Miriam.
Saludi Giacomo, unu praxeri mannu a ti tenni innoi. Po mei puru, gràtzias po su cumbidu. Ah, càstia po mei poita est sa de tres bortas chi deu t'intervistu po Novas, però cust'ota in the flesh. Est beru, est beru, est beru, chi est u'atra cosa, su telèfonu cumenti narat allonghiat sa vida, però a essi face to face cumenti narant is ingresus est prus bellu. No, bellu meda poita si donat s'oportunidadi cun tui oi de fueddai de is progetus chi ses potendi ainnantis immoi de giai medas annus, poita depeus fueddai, fai unu bilanciu de cumenti est andada Marina Café Noir e fueddai fintzas de Cuncambias. Certu. Però antis de inghitzai, sigumenti ca is ca is amigus, is amigas ca si sighint de domu 'olint sciri de prus de is ospitis chi teneus, deu mi seu preparada una pagina ca est Giai una pàgina de romanzu apitzus de sa vida cosa tua, una biografia.
Beh, tocat intendi. Deu tengiu innoi mi scriit Giacomo Casti est innantis, custu dd'at fatu Claude. Ah, cumprendi. Sa, su còmpitu miu est nai no, est beru, no est fàula. Eia, est beru, si fadeus custu giogu. Giacomo Casti est nasciu e bivit in Sardigna, mi parit ca. Custu est giustu, giustissimu. Ses nasciu in Santu Sparau. Seu nàsciu in Casteddu, stitau in Santu Sparau, però nàsciu in Casteddu, in s'ospidali de Casteddu. S'ospidali de Casteddu, atori, regista, scritori, operadori culturali, laureau in literas cun indiritzu antropologicu, ti ses laureau cun Giuliu Angioni, sa bonanima. A nai sa beridadi, deu mi seu laureau cun Felice Tiragallu, su correlatori fiat Giuliu Angioni, i est beru chi Giuliu Angioni est stètiu de importu mannu po, custa est s'opinioni mia naturalmenti, In in su tretu chi deu apu fatu aintru de su mundu de s'antropologia, ne is annus prima, prima de sa laurea, e a pustis candu apu circau de de sighiri cudd'arrastu, mancai poi ndi chistionaus dopu de Giuliu e de s'antropologia, custa cosa chi tengu ancora in su coru e mi praxit a ndi chistionai.

Ses regista e autori cun Antas Teatru. De cinema as fatu filmis cun Enrico Pitzianti, cun Gianfranco Cabiddu, cun Tommaso Mannoni, cun Davide Melis, ca as fatu finzas in su Corr'e sa Furca, cussa bella trasmissioni tropu toga. Si seus spassiaus.
E gei ddu creu, m'arregodu.
Bellu traballai cun Davide, Luca e totu cussa truma, cun Diego Pani, cun Daniela Vitellaro, chi funt stetius cumpangius e cumpangias de traballu, e cun totu, funt stetius diaderus meda, in duus editzionis, ma nd'est passada genti.
E ci seu stetia deu puru.
Fortzis prus de u' 'orta puru. Duas bortas. Tui ses sempri meda disigiada, poita ses brava, ses, tenis capacidadi de brintai, ti ponint a mesa Tui chistionas cun sa birra ti dda cumbidu apustis. Poi cumbida a birra no ddi dai talentus.
No, m'arregodu ca fiat stetia spassiosa meda sa trasmissioni e fiat sempri sempri atuali fueddendi cun genti chi s'ocupat de cosas diversas de fueddai de musica de cinema de teatru de moda De dònnia cosa. Eus obertu meda, in efeti in sa primu parti, in sa prima stagioni prus che atru, s'idea fiat cussa de abarrai de prus aintru de s'arrastu culturali, chi arragodu beni, in sa segunda eus obertu ancora de prus e diaderus eus ascutau boxis de omis e feminas de dònnia tipu e de dònnia logu de Sardigna, custu po mei Deu no est chi passu su tempus dogna dì ca seu a giru in Sardigna e duncas creu cumenti sa prus parti de is sardus. Nci funt variantis de su sardu ca ca surprendint a s'origa mia. I est bellu però dopu unu pagu Fai comente si fai sa tara reciproca e mancai tui sei galluresa o logudoresa o ogliastrina astrinta, ma ci deveus a si cumprendi beni e s'imparaus sa lingua unu cun s'atru, custa cosa bella. Custa est sa punna de fai custus programas, custas trasmissionis, est propriu de fai atobiai sa genti chi benit de onnia rinconi de Sardinnia e de su fai fueddai sa lingua insoru. Poita depeus fintzas, comenti si narat, sfatare su mitu ca sa fàula ca is sardus no si cumprendint faci a pari o entre issus. Tocat a nai puru però ca is chi faint su chi fadeus nosus funt privilegiaus, poita sa prus parti de is sardus no dda tenint custa possibilidadi. Ca est u' arrexonamentu ca deu pigu puru in domu cun babbu e mama. Beh, insomma, custa puru est un'aneddòtica ca m'apuntu e dopu chi càpitat ddas torraus a ponni. Dda torraus a pigai.
Ca nci funt fillus meda ca si funt.
Scapiendi. Scapiendi me in sa mesa. Però faisi fintzas, as fatu, e faisi fintzas mùsica. Tensi giai unu bellu. Cantus progetus musicalis as incarrerau?
in sa vida. Beh, tui, tui scisi, fortzis, poita, poita mi parit ca nd'eus chistionau, deu nasciu cumenti a cantanti punk, fondamentalmenti, candu, candu femu piticus diaderus, a seixi annus, dexiaseti annus, e fintzas a bintiduus, bintitrus annus, custa fiat propriu su core business 'e cosa mia, in su sensu ca fiat sa cosa in innui deu investemu de prus, cun sa bona sorti de tenni musicistas bravus. Cun mei e cun s'idea ca mancai no seu stètiu mai unu bravu cantanti, po fai su chi 'olemu fai e su chi 'olemus fai no fiat importanti a essi Mike Patton, s'importanti fiat de agatai una calincuna manera de essi autènticu, de essi credìbili. E duncas de inguni est partida s'aventura, cussa bella de piciocheddus chi est Spaciat, a certu puntu e fiat giustu chi spacessit. Fatu a mannu, potzu nai però, sa passioni po sa musica, sa sa cunvintzioni ca traballai cun musicistas e tenni impari, tenni istrintu su su linguaggiu de sa musica siat una cosa ca podit potentziai cali si siat contu tui ses in contu de fai, non m'at mai abbandonau. E duncas, cun Arrogalla, cun Matteo Sau, cun Chiara Effe, cun Massimo Loriga E immoi de seguru seu fadendi cancu tortu, cancu amigu miu m'at a nai, ah, bellixeddu, ma tocat a nai ca diaderus me is annus is cumpàngius de traballu funt stetius is musicistas, diaderus medas, e custa est de seguru una fortuna de sa vida mia, essi traballau cun genti diaderus talentuosa.
Però m'arregordu ca su gruppu cosa tua iat fintzas abertu unu concertu bellu, is Fugazi iant sonau e ondi fiat in Gavoi.
Sì, deu creu ca ci siat genti in. Deu non ci fia poita fia tropu pitichedda. Tropu pitichedda, in su noranta cincu. Creu ca ci siat genti in Sardigna che S'unica cosa chi connoscit de mei est candu dicit, Ah, tui fiast su chi at obertu cun is Cani da Rapina su concertu de is Fugazi. Insà biu ca, in basi a chini chi siat, atziat obertu s'arrispetu, poita, ah, accidenti, fiat stetiu u' bellu, eis obertu po unu bellu totem de sa musica alternativa internatzionali. E ti nau u' atera cosa. De pagu m'est capitau, immoi no no ollu fai tropu spoiler poita po po po corretesa, no sciu candu at candu at bessì, ma nc'est unu film maker sardu chi est traballendi propriu apitzus de unu documentariu de cussa dì, de su cuncertu de is Fugazi in Gavoi in su millinoixentunorantacincu. E eus fatu una bella ciaciarrada chi issu at riprendiu, ma poi sciu chi est andau Fintzas o depiat andai fintzas a Washington po chistionai cun Ian MacKaye, Guy Picciotto. Candu fiant innoi, poita s'annu passau nci fiant Brendan Canty e Joe Lally, bassista e baterista. E duncas at circau de ddu domandai a issus. Ma e custu est u' piciocu prus giovanu de mei, ca no nci fiat cumenti no nci fiast tui. Però custa cosa est stetia motivu de riflessioni, su fatu ca cuddu cuncertu Puru po chini no ci fiat, iat stetiu una sorta de spartiacque in s'immaginàriu de meda apassionaus de mùsica de Sardigna e de custu promontòriu issu poi circàt de arraxonai de atera cosa puru. Seis stetius punteris bosatrus, poita eis obertu band internatzionali de importu mannu cumenti is Fugazi, ca scideus ca de sa scena post-hardcore americana funt stetius de, is prus de importu podeus nai, e, però eis fintzas incarrerau totu una, una generatzioni de piciocus chi apustis ant pigau sa chitarra, sa bateria, si funt postus a sonai, ca in custus annus mancai nci fiat genti ca giai sonàt, però a tenni a grupus aici de importu in Sardigna no est una cosa, mancai imoi seus prus acostumaus a biri festival, seguramenti, poita ndi benint medas imoi a sonai, però In Gavoi prus ca totu, in d'una bidda pitica ca benint, ascuta, dai, sigheus, asinuncas mi ndi calat sa
stiddia, sa lacrima. Si, si, si, mi pongiu a prangi. Ses stètiu membru de su diretivu de sa Fundatzioni Giuseppe Dessì. Sòtziu fundadori, imbentore e codiretore artìsticu de s'assòtziu Chourmo, Ciurmo? Ciurmo.
Ciurmo. Chi ses frantzesu naras Chourmo. Chourmo. Ma nosu naraus Ciurmo poita seus u' pagheddu. Mi praxit Chourmo, chi de prus de bint'annus, depeus nai binticuatru annus. Binticuatru. Apariciat a su Marina Café Noir Festival de Literaduras Aplicadas, primu festival literàriu in òrdini de tempus in Sardigna. E deu. A partiri de custu, de custu nucleo che però, poita tui as nau, prima as nau su core business, deu fia pensendi su hard core business. Però parteus de custa cosa, de custu custu puntu de importu ca depeus arrexonai apitzus. Cumenti est nascia sa, nareus, su traballu cosa tua in s'ambitu culturali cumenti organizadori de fe? Stival, Cumenti est nàsciu custu progetu de Marina Cafè Noir de s'assòtziu Chourmo? In d'una manera totalmenti spontània, no progetada, no studiada, pròpriu cumenti a a esigèntzia spassiosa Polìtica e spassiosa, polìtica in su sensu ca totu su chi eus postu, totu is librus, totu is atzionis chi eus postu in cudda mesa de de piciocus, de giai binticincu anni fai, de custa truma de genti cumenti a mei ca andat a conca a is trint'annus, ma nci fiat genti meda prus manna aintru de custu grupu Infati forsi custa est una cosa chi depu nai subitu mm -hmm. po fai cumprendi u pagheddu custu cotè, custu, custu humus. In cancua manera totu um, una serie de atividadis ca nosu eus fatu prima de su 2003, prima de sa prima edizioni de Marina Cafè Noir in Marina, in cancu barri, in cancu galleria d'arte, in cancu, in cancu negòtziu de, de vintage, fiat fata cun s'ùnica premura de fai una cosa bella po nosus e po is chi nci fiant. Unu portat una, una ampudda de binu, unu portat su su tabulè o su cuscus e s'atru s'atru chi sonat sa chitarra o sonat s'armonica beniat e portàt chitarra e armonica chi teniat poesias de issu o chi fiant propriu lègias mellus de cancu poeta de sa Beat Generation poita tenemus una grandu passioni, su grupu prus mannu de nosus teniat una bella passioni po sa Beat Generation nau custu poita Prima de sa prima editzione embrionali de su Marina Cafè Noir, unu de is momentus ca deu arragodu cun prexeri est u' omàgiu a u' poeta de sa Beat Generation ca si tzerriat, ca si tzerriat Gregory Corso. chi m'arregordu bene. Certu, Gregory Corso.
Eh, m'arregordu custu, custa, custu aneddotu. Carlo Birocchi iat nau ca um, su pratu oh, chi, chi, chi prus praxiat, no m'arregordu chi fiat stetia una, forsi no stiat prus beni, o fiat po si nd'andai, o fiat calincunu anniversariu strampalau, poita mm. m'arregordu ca in cudd'annus bastat una cosa totu strampalada po, po si inventai u' happening, una situazioni mm. u' pagheddu uh, cumenti seus narendi, conviviali, mm -hmm. spassiosa, alcolica e rumorosa. E nci fiat custa cosa ca calincunu iat nau, il piatto preferito di Gregory Corso funt is orecchiettas con le cime di rapa. Deu fatu is culleradas. In Sardigna.
E custu fiat, in Sardigna non fiat stètiu facili agatai is cimes, fortzis dd'amus acabada cun calincunu bròculu, calincuna cosa de custu tipu. Però malloreddus, prus che orecchiette, poita innoi. In efetti su malloreddu fiat, però m'arregodu, boh, imoi is orecchiettas gei s'agatant in calincunu negòtziu puru. E custu est unu pagheddu po po podi nai tra il serio e il faceto su fattu ca sa spontaneidadi de cuddu momentu e fiat genti ca cumenti a mei passat tempu meda in Marina poita fiant fiat chi chi femus stetius americanus o newyorkesus emus nau fiat unu mundu totalmenti off. Mm. Po cussu fiat naturali che outsider, cumenti meda de nosus fiant, a, s'agatant pari pari. E ci fiat genti prus manna e genti prus pitica. E est stetia po, po, po mei e po is amigus e po totu sa, sa truma ca, mm-hmm. ca girellat in custu bar, in custas gallerias, eh, e in su negoziu de Carlu Birocchi, chi at tentiu unu rolu importanti, fiat una manera, segundu mei, de sublimai s'assentzia de logus socialis, de mm. spazius socialis, poita totu no, chi, chini de prus, chini de mancu, eh, iemus biviu a fora de, de Sardigna, e cancunu in Bologna, deu in Arezzu po annus, mm. poita fema cumpangiau cun d'una picioca chi biviat inguni. E duncas totu custu tipu de esperientzias iant portau su disigiu de tenni in Casteddu o cancua, cancua cosa chi chi podessi essi cunsiderada domu. No dda tenemus, no eus mai ocupau nudda, annu prima calincunu de custu grupu iat circau de fai ocupatzionis, annu dopu at a arribbai totu sa truma de Sa Domu, chi segundu mei ant fatu u' otimu traballu in citadi Nosus no no tenemus cuddu obietivu. A unu certu puntu eus nau, poita no fadeus unu festival de literadura noir, poita si praxia e si praxit. E prus che totu in cuss'annus si pariat chi a utilizai is ochialis, is culleras, culleras, ulleras, ulleras, is ulleras de nieddas fiat sa possibilidadi de circai de cumprendi is trasformatzionis de su tempus nostu e de prus puru is trasformatzionis criminalis de is logus nostus. Puru poita nci fiat totu una nidiada una generatzioni de scritoris sardus, propriu in su dumilla e tres, ca ndi fiat essia e iat scritu librus de custu tipu, crime, noir, poliziescus, Abate, Giuliu Angioni, chi teniat giai unu tretu, Marcello Fois, Giorgio Todde, Luciano Marrocu, Flavio Soriga, Salvatore Mannuzzu. Mannuzzu chi teniat u' atru, beh, cumenti tui t'arragodas, Gofredo Fofi iat sempri nau, Goffredo Fofi, bonànima. Bonànima. Iat sempri nau ca po issu Giuliu Angioni e Mannuzzu fiant propriu in d'una categoria a parti e depiant essi cunsideraus is initziadoris de cudda stagioni culturali e deu seu d'accordiu, cun prediletzioni cun Angioni, puru po raportus personalis E deu depu arringratziai Giuliu Angioni, no sceti po su traballu chi at fatu cumenti a studiosu e cumenti a scritori, ma po essi stetiu unu de is primus chi candu dd'emus nau, o professori poita no benit e fadeus unu reading, si fadeus una ciaciarrada, calincuna cosa fadeus, insoma, iat nau subitu ca ei, e no est scontau, chi a u' grupu de piciocheddus o de giovanus chi si funt ancora cerchendi de cumprendi, eh, de cumprendi de cumenti funt fatus, issu iat nau ca ei. Est beru puru ca, e forsi Casteddu fiat propriu pronta in cuss'annus a tenni una cosa cumenti sa chi eus fatu, poita nc'est stetiu una congiuntzioni astrali, cumenti capitat, nci fiat Massimo Carlotto chi biviat in bidda e issu puru est stetiu u' bellu propulsori. Issu iat incarrerau fintzas su progetu de Mamma Sabò.
Annus dopu iat obetu cun Mamma Sabò. In cuss'annus issu fiat inghitzendi s'amigantzia cun Abate e fiant po inghitzai a traballai propriu impari. Anzi creu chi siat stetiu Francesco Abate a ndi portai Carlotto o fortzi no ma duncas Fiat, mi benit de nai, Casteddu fiat ancora prus piticca de cantu est immoi. E tui ddu scì benissimu però ca cun duas telefonadas in d'una in d'unu bidda cumenti Casteddu tui arribbas a chini chi siat. Cioè, is famosi sei gradi di sapera di separatzioni in Casteddu funt unu e mesu, in su sensu ca si connosceus totus. E duncas fiat stetiu facili a coinvolgi Carlotto, Giulia Clark, son, diaderu, chi più ne ha, più ne metta. E iat partiu s'aventura. E sa Marina si prestat beni meda a custu, a custu esperimentu culturali, poita seus sempri stetius un'apenditziu multiculturali, cun linguas de dónnia logu, genti de dónnia logu, est acapiau a su portu, intzandus scideus sa storia de sa Marina ca est longa meda, est arrica meda de custus intrecius, custa genti intrellatzados intre issus, intzandus deu m'arregordo beni meda a is atobius ca si fadiant in piatza San Sepolcro piatzetta Savoia, poita bellus, logus bellus, piticus, però ca t'acollint beni asuta 'e matas, intendis sa storia però intendis puru ca nc'est custu momentu custu presenti chi ses inguni in sa citadi ca esti sa modernidadi e mi praxidi meda tengiu medas arregordus acapiaus a cussu periodu de Marina Cafè Noir, a mi fait praxei a t'intendi chistionai aici a mi fait praxeri finzas a ai pigau parti a sa a s'Academia popolare de su Marina Cafè Noir ca esti andendi ainnantis. Est beru cussa fortzis chena fortzis puru ndi pigat s'arrastu prus originali de su Marina Cafè Noir, ca tui scis ca annu dopu annu s'est amanniau sempri de prus, i est po cussu ca in su duamilla e undixi, duamilla e doxi si ndi seus andaus de sa Marina, poita totu cussa genti. no nci capiat prus e su chi fiat nàsciu in cancuna manera no fiat, a sa prima, ti ddu nau, fiat meda prus anàrchica e libertària s'idea, fiat s'idea de fai cancuna cosa po dda fai, po su prexeri de dda fai. Sa prima editzioni no nci fiat unu euru pùbblicu, su dinai, cumenti apu nau prus de una borta, ddu eus postu deu e Carlo Birocchi po fai telefonadas e po e po e po circai de de de de ponni impari e cun s'agiudu de totu cussa genti ca s'est posta in in giogu subitu s'annu dopu eus cumprendiu ca custa cosa fiat una cosa importanti no sceti po nosu ma poita iat dimostrau ca ci fiat su spaziu de fai una cosa de cussu tipu no tropu organizada, no, de seguru no uh, impostada de, de s'atu. E custa cosa fiat pràxia a genti meda. E poi tocat a nai appuntu ca deu, Carlo Birocchi, Checco Adamo, Simone Muru, Sergio Priani, Luca Fadda, chi fiat sa, sa truma de, de, de partenza, e subitu dopu Francesco Scanu e Donatella Mendolia, chi eh, Oi cumenti a oi sighint cun mei custu arrastu e de annus meda, ma totu custu grupu, dognunu de nosus, beniat, chini beniat prus de sa musica, chini beniat prus de su teatru, chini beniat prus de sa literadura, de siguru chini teniat u'edadi, chini ndi teniat u'atra, Totu custu at permìtiu de creai una sorta de wild bunch in cui dognunu poniat is chi teniat cumenti cumenti arrelatzionis, cumenti a conoscèntzias, po cussu custa cosa a s'inìtziu fiat difìcili puru de cumprendi, in su sensu ca mancai cancu operadori de s'època, chi deu creu chi po bona parti funt mortus puru, poita si fut scriendu de prus de binticincu annus, iat nau, ma it'est cust'afròddiu. E di fatu cuss'afròddiu però me is annus s'est dimostrada una de is cosas prus...
Profetosas. De seguru, eh, no, e, est lègiu a ddu nai deu, de seguru però deu, deu creu prus friscas chi Casteddu podiat portai in giogu. E i est una cosa chi innoi eus biu cun ogus internatzionalis diaderus meda, meda, meda 'ortas. 'ortas, chi fessint de Torino o de Lyon o de New York o de Buenos Aires, totu custa genti candu beniat a su Marina Café Noir e narat, ma totu custa genti po ascutai a mei, ma totu custa bellesa, totu custa genti pigada beni, su fatu ca nc'est chini bufat e chini no bufat, chini ascutat e chini ciaciarrat, preferebilmenti atesu, de is chi depint ascutai, e nc'est mancai Massimo Carlotto ma dopu c'esti Kid Millions o dopu c'esti Louis Sclavis o dopu c'esti chini c'at a essi o Marco G.
Custa custu ammesturu stranu est una cosa chi at affascinau diaderus tanta tanta genti e est una cosa chi est de seguru una cosa ca podeus nai est fata beni, poita po cumenti dda pentzu deu candu is cosas s'ammesturant beni Candu su chi ses coxiendi mancai spetziau meda, a sa fini tenit unu sabori bonu chi ponit totu d'acordus, beh, est una bella cena a sa fini. Ddu creu. E beh, inguni tenis is ingredientis, ndi tenis meda de ingredientis a disponimentu. Ma ita bolit nai po Giacomo Casti, operadori culturali a fai cultura oi in Sardinnia, cun is ainas chi teneus a disponimentu? Una bella chistioni. Deu seu arraxonendi meda in custas dis a pitzus de su chi ses preguntendi, in custu sensu, de totu custa anedotica de binti binticincu annus fai, podeu nai chi est passada una era geologica, poita binticincu annus giai chi dda teneus una parti manna de tempus, is cosas funt cambiadas. Is fruidoris primus, no est genti cumenti a mei de prus de cincuant'annus, ma est una picioca o unu piciocu de trint'annus. O mancai prus giovanus. O mancai prus giovanus. De siguru sa chistioni ca, candu mi capitat puru de parlai cun aterus operadoris culturalis chi tenint s'edadi e s'esperientzia mia, prus a pagu, prus a pagu est ca teneus pròpriu una chistioni manna posta in sa mesa, cioè in calli manera podeus comunicai cun custas generatzionis noas, cichendi de una parti de no essi traitoris rispettu a sa storia nosta e a su gustu nostu, poita una cosa ca deu e is cumpangius mius de traballu si poneus est Calli est su puntu in cui podeu nai, ok, si podeus spingi fintzas a innoi po circai de intercetai, fai-mì usai custu fueddu legiu, cancunu prus giovanu de nosus o cancunu chi no tenit sceti su gustu nostu, poita cussa custa chistioni. E cantu depeus tenni sa posizioni. In su sensu ca tui, segundu mei, tui fruidori X, ti nd'acatas in cancuna manera, se su chi ses andendi, prus che totu candu si parlat de festivals leteràrius o metìcius, tui ti nd'acatas chi sa cosa est fata sceti po mercantegiai o poita nci fiat cuddu autori in giru e dd'as dd'as acapiau. E viceversa ti nd'acatas candu nci funt cumenti potzu nai, sotintesus politicus, u'idea de traballu ca tui ddu sigu, ddu biu innui inghitzat e biu innui si serrat custu arrexonamentu. Meda de nosus custa cosa, po meda de nosus custu tipu de chistionis funt crucialis, in su sensu ca deu m'agatu beni in custu logu poita nc'est calincuna cosa ca mi donat respusta, no est semplicemente, ah bellu, po is chi funt cumenti a mei e creu puru cumenti a tui, nc'est, ah beh, nc'est su concertu gratis de Ginevra De Marcu, andaus a ddu biri. Deu creu chi no siat sceti cussu. De seguru cancunu andat poita nc'est su concertu de Ginevra Di Marco o Willy Peyote e andat benissimu e cussu est su tentativu chi fadeus nosus de de si troci u' pagheddu de su chi si praxit meda, circhendi calincuna cosa ca si praxit, cumenti nai, mancai is inglesus narant it's not my cup of tea, ma est bona, cioè, nci cassu aintru de su progetu de Willy Peyote u' atitudini politica e u' gustu de fai is cosas chi mancai no est cussa chi deu ascutu candu seu in domu, po mei andat beni, po sa festa mia andat beni. E custa est una chistioni importanti, e in effetti, deu non seu arrexonendi a casu, po Willy Peyote nci fiant de seguru, e eus fatu u' arrexonamentu u' pagheddu a sa manna, trexentus cuatruxentu personas ca fiant inguni po cussu e chi fortzis chena de issu a su Marina Caffè Noir in Giliacquas non nci fiant stupadas. Ma custa est est una cosa bona chi nosu circaus de fai de sempri, poita cuddus trexentus cuatrucentu personas in prus, mancai de trinta, trintacinc'annus, mancai funt arribbadas calincuna ora prima e mancai si funt ascurtadas Dario Ferrari, mancai ant girellau in sa libreria e ant biu u libru de Jean Claude Izzo, E via dicendo. E custa intzà est sa cosa bona chi nosu eus circau de fai, custu est u' arrexonamentu chi fadeus de sempri, si tui custa cosa dda fais in d-unu teatru est prus dificili e poi su billetu anda ca chini, ok, m'interessat Willy Peyote andu, mi pagat su billetu, mi biu su concertu Giai su billete est unu deterrente podeus nai po meda giovunus chi mancai andant a unu festival però no andant a unu festival andant a unu festival de musica ma no a unu festival litterariu. Mancai andant a su red valley. A su red valley poita poita est prus sensu po po is certu. A su red valley. Intzandus asi nau su fueddu ca 'olia Giliacuas. Cust'annus su Marina Caffè Noir at cambiau rota. propriu cambiai rota fiat su eh sì, su pay off, eh cumenti sì. ddu naraus, su, su motivu de su festival chi eis circau de declinai in varias maneras. E, e sa primu est cussa geografica, poita de Casteddu si seis movius a Giliacuas, ca est custu brugu bellu meda Acanta a sa laguna de Santa Gilla e est inguni nci fiant is sitzulus chi mm, passaiant, bellu. ca si biiant, e pruscatotu passaiant is aparecchius si nci ponint asuba 'e sa conca, Non però mancant. non mancant e si seus agataus in custu logu bellu, a mei m'at m'at arregodau finzas u' pagu Marcedì, Mm, mm, e mm. poita est unu brugu de genti chi bivit inguni, però nci fiat custa pratza allichidida po su festival e a mei m'est praxiu tropu e pentzu ca Puru atra genti dd'est praxia meda. Cali dd'est stètia sa resposta de su pùbricu cust'annu? Ma sa percetzioni chi nd'eus tentu nosus fiat bona meda. Bona meda po prus de unu motivu. A inghitzai de su fatu ca deu creu s'otanta po centu de is chi funt bènnius inguni po sighì su Marina Café Noir a Giliacuas, fintzas a sa dì prima no scientat mancu innui fessit Giliacuas. Ma no, deu nau, ma in sa truma de nosu puru, sa prus parti de nosus no fiat mai stetia in Giliacuas e custa, candu eus decìdiu de de si nd'andai de Casteddu, una de is primu cosas chi eus pentzau est circaus de sighì s'arrastu chi de annus nosu eus circau de sighì aintru de sa tzitadi, chi est custu, circaus de, deu nau, custu est su de su due punto zero, po deu nau, de Marina Café Noir, nci funt stètius giai dexi annus in Marina, a u' certu puntu si seus agataus ca non femus prus fadendi calincuna cosa de bonu po cuddu cuartieri, ma arriscàt de essi u' problema di ordine pubblicu, nci fiat tropu genti po pratza pitica, ca non funt pentzadas po migliaia de personas. Duncas de ingui est partia Custa custa bella passillada aintru de de sa parti antiga de sa citadi ca s'at potau de su terrapienu al giardino sotto le mura, da piazza Garibaldi a a a totu una serie de dislocazionis ne ne is cuartieris, una cosa meda faticosa. Fintzas a Is Mirrionis, a Mulinu Beciu eus fatu cosas u' annu, a su Poettu eus fatu cosas u' annu, E sempri cun s'idea, candu fiat possibili, circaus de acumpangiai o de anticipai, chi nci dda fadeus is, is trasformatzionis de sa citadi. Po s'intendi, su giardinu sotto le mura seus stetius is primus, poita totu cudda cosa, fintzas a su duamilla e trexi, duamilla e catordixi Fiat unu cantieri perenni, totu cudda parti de.
E nosu e nosu mi parit ca dd'eus incingiau s'annu prima, in su dumilaseixi. Piazza Garibaldi, fintzas a dexi annus fai, seti otu annus fai, fiat totu u'atra cosa. E nosu seus stetius is primus, po cantu m'arregordu deu immoi, a fai una cosa manna aintru de cuddu logu. E duncas custa cosa s'est sempri praxia. Cioè, Però no sceti s'est praxia, eus pentzau, pentzaus de meda chi siat una responsabilidadi de unu progetu culturali forti, ca s'est struturau in su tempu, ca domandat dinai e cuddu dinai ddu 'olit e circat de ddu ponni in giogu in totu is manera chi podit, ma una de is responsabilidadi est cussa puru de, circaus de, de fai disi importantis, cun totu su chi serbit po fai cosas importantis, ma circaus logus importantis de torrai a castiai cun atrus ogus o propriu chi possant sonai cumenti a scobertas, cumenti est stetiu po Giliacuas, po torrai inguni. E custa est stètia sa sa cosa ca ca nosu eus bìviu cun gratificatzioni, poita chi tui tui ddu fais in su Bastioni, u' festival cumenti a Marina Café Noir, oltri a is chi andant inguni po biri Yomi Adegoke o Roberto Saviano o Tre Allegri Ragazzi Morti, nci funt is chi arrumbulant de default, poita funt in giru in Casteddu, intendint musica, ajò a bi E custu deu biu positivamenti puru, e po est po custu ca eus fatu editzionis ca ci fiant prus de cuatru milla personas. Ma no est dificili portai cuatru milla personas in su bastioni. A ndi portai tres o cuatru a Giliacuas, cussa est meda prus dificili, poita no est genti chi arrumbulat, tui no arrumbulas in d'unu logu diaici, tui ti pigas sa machina, o, o su trenu, o su trenu. Be, trenu. benedittu su trenu ca, ca, ca est stètia un'esperienza ca a nosu s'at, s'at prenau su coru de genti chi andat e torrat in trenu est stètiu bellissimu eh, fiat organizau beni meda, eh, su festival, depu nai, poita sa, sa organizatzioni logistica est stètia perfetta. Deu seu andada cun sa pipia in trenu. Seus stètias beni, chena problemas. Chena problemas, ci fiant finzas Se si podiat torrai a noti, a de noti, mm. cun su trenu, sì, sì, a sa una. Eo, eh, est stètia brava a Ferrovia dello Stato eh, puru, poita eus insistiu, po, po tenni ua, ua pariga de trenos chi ndi torressint in Casteddu a su mancu dopu mesanote e mesu. Poi, e poita custa est una farta manna de, de sa Sardinnia. Su de de trasportu, su ca no teneus trenus, no teneus. Seus a bregùngia, seus a bregùngia. Fintzas a sa, is chi faint, nareus, sa sa corriera, ca no nci funt a cussa ora. Giai no. Ma bastat a nai ca tui arribas a s'aeroportu de Casteddu dopu is undixi e giai no agatas u' taxi. No. U' taxi, lassendi stai su fatu ca no nc'est atra manera de arribai in Casteddu.
Ah, a propositu, s'aeroportu est stetiu u' atru, u' atru non luogo. E ingui, brava, eus fatu s'Academia Popolari. Ma tui ddu sciis ca deu apu fatu, forzis ti dd'apu nau, deu apu fatu sa tesi di laurea, propriu apitzus de is non luoghi di Marc Augé. Duncas, po mei custa cosa de s'aeroportu depu nai ca at fatu u' pagheddu de madeleine proustiana, in su sensu ca Nc'apo arraxonau meda poita as nau beni, custu, unu de is logus e unu de is titulus puru prus connotus de Marc Augé fiat un, beh insoma aveva, teniat cumenti a riferimentu, no imoi seu cunfundendi mi poita seu pentzendi a un etnologo sul metro, in effetti issu pigat a sa metropolitana de de, de Parigi cumenti a, riferi, a mm. riferimentu, però s'aeroportu est su non luogu per eccellenza. Mm. e duncas a fai custa cosa ind'u', a intru de s'aeroportu e ingui puru depu nai chi eus agatau totu su grupu, sa truma de sa Sogaer chi s'at agiudau beni, eh, poita No est sceti a ndi chistionai mali de trasportus o de is cosas chi no andant beni. Candu is cosas andant beni, candu agatas agiudu, mancai piticu, però est bellu a ddu arreconnosci. Depu nai, in su casu nostu, s'ant permitiu de fai custa cosa aintru de custu logu ca speru chi sighit a essi una de is pagu bibliotecas aintru de u' aeroportu, poita Su chi si fiant narendi ca ci fiat aria de cambiamentu. Custa est una cosa ca. Però mancai su festival puru cumenti asi nau tui at delocalizau su festival chi mancai immoi no sciu sa sa de s'edizioni sa binticincu chi at essi s'annu chi enit at essi sempri in Giliacquas o sesi pentzendi de dda fai in un'atru logu po fai una spetzia de festival itinerante ca ponit impari logus diferentis, personas de comunidadis diferentis puru, e fintzas po po delocalizai su turismu, poita in Sardigna ddu scideus beni ca nc'est immoi su turismu de massa, su turismu mannu, de is croceras, chi arribant a Casteddu, prus ca totu, e aterus logus non si connoscint, mancai Piticheddeddus, però, cun d'unu festival, cumenti faint giai in meda atrus logus de, de Sardinnia, eh, portant turistas, localis, no sceti de foras.
In, in d'una manera brullana, ti potzu nai, immoi ca si seus acostaus a s'aeroportu, s'idea est de ddu pigai, andai a New York, nc'est custu sindigu ca si praxit, e ddu fai inguni. mancai. Cosa chi eus fatu giai annus fai, a nai sa beridadi, poita unu de is piciocus, unu de is primu Membrus de su de s'associatzioni culturali Marina Chourmo de su Marina Café Noir fiat s'amigu Luca Fadda chi de prus de bint'annus bivit in New York e po cussu che in cudd'annus eus fatu totu una serie de operatzionis po nosu pionieristicas in su sensu che una parti de nosus fiat andada inguni a fai performance In logu poi de s'immaginariu nostru, tipu Bowery Poetry Club, Nuyorican Cafè, e ndi fiat arribbada u sciacu mannu de musicistas americaus in cuss'annus. Duncue, dd'eus giai fatu, si podit fai, tocat a ponni, podit de dinai a curri cun is billetus, ma naraus ca giogus a parti e ideas. newyorkesas a pati no ddu scieus ancora. E est beru che sa de binticincu est propriu ua, ua edizioni ca mm. s'at a praxi a, eh, speziali, so, chi, chi abarrit in, in calincuna manera in s'immaginariu. Eh, si seus agataus beni meda a Giliacquas e a Elmas. Eh, e.
E s'amministratzione de su Masu cumenti cumenti at pigau custa decisione de de fai su festival in Giliacquas? po su chi ti potzu nai deu e is residentis de Giliacquas, ca po bona parti funt piscadoris, si seus pigaus benissimu cun totu sa truma de is piscadoris e in generali eus biu genti prexada de tenni custa cosa e cun su comunu de Elmas e cun s'amministratzioni de Elmas si seus pigaus a diaderus beni, tocat a nai puru ca cun Maria Laura Orrù si connoscemus giai de meda e duncue est stetiu prus facili candu si seus setzius a sa mesa po arraxonai a partiri da su fatu Tui scis chini nosu seus e ita fadeus e nosu scius chini ses, s'atividadi politica tua e cumenti circas de dda portai aranti. Custa at tentu de seguru u pesu positivu in sa cosa. E est beru puru chi seus stetius u pagheddu malassortaus, poita propriu in su mentri issa s'est dimitia e nosu eus traballaus po annus cun d'u commissariu prefetitziu, e pustis issa est torrada a essi su sindigu ma c'est stetiu u' interregnu ca est u' pagheddu ca s'at portau a baddai u' pagheddu poita nonostanti su commissariu est stetiu persona dignissima e bravu non fiat su sindigu no podit pigai decisionis chi pigat u' sindigu e u' atra cosa chi aciungu a nai sa cumplessidadi de custa cosa Ci fiat u cantieri, poita ci funt, eccu, a propòsitu, prima ti naramu, prus de u orta in Casteddu nosu seus brintaus in sintonia cun trasformatzionis de sa de sa citadi, Terrapieno, Giardino Sotto le Mura, e ingui puru nosu seus brintaus in d'u momentu in cui est beru chi s'otanta per centu, s'otanta po centu de chini est benniu non connosciat Giliacquas, ma is masesus Giliacuas dda conoscint beni e ndi scint su potentziali, difatis est de annus ca funt fadendi no custu fueddu inglesu ca pigat unu pagheddu a is patatas, ma est su waterfront. Issus ddu scint ca su potentziali de cuddu logu est meda e deu creu che po cussu meda u' bellu pagu de masesus fiant prexaus poita, ok, poita s'esperienza de is atrus podit donai puru a un'acelleratzioni a custa cosa, cioè a fai connosci su fatu ca nosu teneus custu logu aici bellu chi no abetat atru de essi postu a in sa disponibilidadi de sa genti. I est beru chi giai is masesus si ddu bivint, poita tui chi andas a mengianu, mancai no in custas dis ca Nc'est de morri cun sa basca, però andant a curri, nci funt is piscadoris, nc'est chi, chi, chi andat cun is amigus a si fumai una sigaretta o su chi 'olint fumai o a si bufai su chi 'olint bufai, insoma, est bìviu su logu. Mi dd'arregodu, fiat bellu meda candu Po bi Arrogalla ca sonaiat me in su ciu passada fiat ora giai scurigadroxu prus o mancu no scurigadroxu no però andendi incarrerendi poita fiant dis prus longas de incarrerendi s'istadi dixannoi binti bintunu de lampadas candu funt is dis prus longas no arribat mai scurigadroxu scurigadroxu est a is dexi m'arregordu sempri una bella pratza de genti in festa, pipius gioghendi, custa cosa puru de is pipius tocat a dda tenni in conca poita issus puru faint parti de sa comunidadi chi bivint is festival. Infati cust'annu est andau beni meda su teatru ragazzi, dd'eus fatu meda in passau su teatru ragazzi, nc'est stetiu u' periudu in cui femus custu baby cappuccinu chi fiat propriu dedicau a is piciocheddus, fiat una bella idea de Carlo Birocchi E su fatu, e poi no est chi 'ollu arraxonai cun tui, poita seus fadendi unu arraxonamentu mannu, bellu e depu chistionai puru de Cuncambias. Immoi seus torrendi. Però nc'est una cosa, e no 'olit essi, cumenti nai una questioni ca ca pongu in d'u arrexonamentu cumenti seu fadendi cumenti a problematicu, ma deu seu siguru, poita cun cun is cumpangius mius is calculus ddus scieus fai, ca nosu fadeus u' progetu ca po su chi torrat a sa comunidadi iat a tenni, iat a depi tenni meda prus dinai, meda prus dinai. E invecis sa politica sarda, puru cussa de cust'annus, at detzidiu de spratzinai, oberreus, ndi depeus fai no No binti, no cuaranta, no cincuanta, otanta, centu, centu binti. A mei custu arrexonamentu mi parit simili a cussu de is ristoradoris in Casteddu. Chi andat beni, ma sa callidadi de totu is ristorantis chi oberint, chini dda valutat? Ingui ddu valutat su clienti.
Innoi est u' pogheddu prus dificili, in su sensu ca sa bidda de Arasolè Deu seu prexau chi tenit su festival letterariu issa puru, ma chi ci ndi funt atrus cincu in cuddu logu e dognunu de custu festival a sa fini gira ca ti gira no ci dda fait a essi su Gavoi o su Marina Cafè Noir no, ma invecis ca duxentus, cincuxentus, milli, millicincuxentus personas ti portat cincu personas, dexi personas, cuindixi personas. Tui però ses donendi a cuddu progetu cincuanta mila, sessanta mila euru, unu pagheddu cumenti a is atrus, ma no at essi mellus a ddu donai a sa biblioteca cussu dinai, poita chi depi fai un'incontru cun binti, binticincu personas. Càstia chi is bibliotecas de Sardigna funt otimas. Nc'est unu mecanismu de grandeur, dognunu fai su festival. A mei mi fait prexeri in linea di massima, ma su dinai po fai beni totu custa cosa e is professionalidadis ci funt? Poita si nunca calincuna cosa. Custu est unu, custa est una chistioni manna de dibata politica, amministrativa ca tocat, tocat a discuti, tocat a, insoma, a tocai concretamenti, poita siguramenti inguni si bit sa sa grandesa de unu festival, s'importàntzia, su pesu chi tenit. S'impatu. S'impatu, s'impatu craramenti me in sa comunidadi, poita craramenti ponit in circulu totu un'indoto, no, su festival, sa libreria, su tzilleri, sa cosa 'e papai

Po esse sempre inguni si fatu. Sempre inguni. No sei si custu no cambiau. Chi andaus, chi no andaus in Santa Lucia s'arropant. Afrontu legiu, ma bidda s'est aici, gei ddu creu. E s'ant sparau est una bidda, aici bia est crescendi, s'est amanniendi, poita ndi funt arribendi genti de dogna parti de sa Sardigna, de ateras biddas, prus o mancu piticas, de Casteddu. Tenit u' trend positivu. Est beru.
E medas de custus citadinus nous Funt personas, omis e feminas, chi in calincuna manera si ocupant de arte. Si bì ca propriu est su logu, cun custa nomea, cun custa bella storia de muralismu e de atividadi, sighit a essi alletanti. Certu, est alletanti puru su fatu de essi acanta a Casteddu, ma deu pentzu de sempri chi siat una bella miscela tra tra custas duas cosas. E poi fortzis, chi est sa propriu cosa, su fatu chi Est una bidda chi ammantènit ancora, spereus po tempus meda, ma custu est dificili a ddu nai, dimensioni de bidda, poita chi tui andas da in Sestu, logu ca mi praxit meda, o in Assemi, logu ca mi praxit meda, custa percetzioni de essi aintru de una bidda est prus dificili de dda tenni. Poita funt unu pagu prus acapiadas a, funt in s'hinterland de Casteddu, mancai ddu tenis custa percetzioni poita Est cumenti chi fessit una citadi manna, pratzida in logus differenti, chi puru no funt, craramenti Quartu, Quartucciu, Pauli, funt totus biddas a sé stantis, però craramenti cumenti ses narendi Santu Sparau sighit a essi bidda prus isulada poita binti minudus de machina prus o mancu de Casteddu. Dexiotu chilometrus, poi dipendit de innui bivis in Casteddu. De innui arribas, certu, però tenis custa dimensioni de bidda cun is bixinaus, sa genti ca si connoscit, ca is atividadis ca sciis aundi depis andai. Deu dda connosciu poita deu puru bèngiu de una bidda. Funt dinamicas ca connoscis. Funt dinamicas ca tengiu e ca biu, però in Casteddu giai amancant, giai funt pagheddu prus lèbias poita certu Casteddu nci funt bixinaus, ca funt mannus, po nai, deu bivu in Stampaxi, tui puru bivis in Stampaxi. Deu puru bivu in Stampaxi. Ca est unu pagu una bidda, chi mancai imoi s'est unu pagu gentrificada, impereus custu fueddu pigau de s'ingresu Ca, però est berus ca prus o su brugu est gentrificau o atrus logus de su centru. Deu bivu in sa parti prus prus beccia, sa chi sa chi ddi nanta Stampaxi Alta, e inguni fortzis, S'est mantenniu unu pagu prus. Cudda dimensioni de bidda, ma ti nau sa beridadi, non mi ndi 'ollant is amigus stampaxinus, ma deu mi dda sunfru custa cosa. Aciungu subitu una cosa, no chi Santu Sparau siat Eldorado o bengodi, eh, no no bollu donai custa custa percetzioni, no creu ca ci siat logu in su mundu in custu momentu aici tristu ca ca siat cumenti nai, bivendi una u' infiorescenza comunitària, nc'est u u problema mannu de de ponni impari sa genti, poita arrispetu puru a is bint'annus passaus innui nasciant progetus cumenti Marina Caffè Noir, e Cuncambias. puru s'est totu socializau in su sensu de is social e duncue dognunu de nosu est sempri prus monade cun sa percetzioni de connosci is troidus de totus, no, dici, ah, castia, funt andendi a su bar e imoi m'acostu deu puru, chi tui ses in domu a diaici Scrollende no essis de omu. E poi mancai candu andas tue in su bar ti nd'agatas ca issus siguru no funt in su bar ca funt passaus, no ant biu nisciunu chi connosciant, poita nci fiant sceti turistas, e si ndi funt torraus a domu. Custa mancantza de logus po atobiai, custa segundu mei, deu personalmenti dda intendu e in Stampaxi e in Santu Sparau e in dogna logu innoi andu, chi siat in Italia o fora Italia, Duncas nc'est pagu de si glorificai e mancu in San Sperate. Però po dda girai a su positivu e serru s'arrexonamentu, est beru che pròpriu in particolari, po cumenti dda biu deu e po is relatzionis mias, mai cumenti in me is diis de Cuncambias e me is diis primas, Su logu nostu de Spazio Antas, is pratzas e propriu su bixiau si faint attrattoris de genti. Ca benit sceti po, po si fai ua ciaciarrada, po bi e ita seis murighendi, ita seis ponendi, poita de sempri Cuncambias tenit puru custa parti de s'allestimentu. In custu sensu est diaderus una bidda, poita in d'una bidda tui ti movis cun cudda normalidadi candu nc'est sa festa de su patronu, no. In Casteddu est prus complicau, fortzis, fortzis is stampaxinus custa cosa dda bivint cun Sant'Efis, ma Sant'Efis est pròpriu totu u' atru tipu de machina.
Tocat a ddu preguntai a cuddu sant'omini de Ottaviu Nieddu, eus fatu una cosa impari e dd'apu ascurtau cuntentu, cioè s'organizatzioni chi nc'est agoa de Sant'Efis, Ma cando as fatu, no cando as fatu su programma chi fadiast in sa ràdiu. Brava, pensamu. Festival Festival. Brava, pensamu pròpriu a cussu. E est stètiu ùtili po mei a. Ddu creu. Ascurtai u' omini de s'autoridadi e de s'autorevolesa. De s'esperièntzia. De s'esperièntzia de Ottaviu. Issu, a diferèntzia mia, est casteddaju doc, duncas dda bivit pròpiu cun unu sentidu de ateru tipu. Certu iat biu is cosas cambiadas, cumenti si funt trasformadas, cumenti as nau tui puru a apitzus de su Marina Café Noir, torrendi a Cuncambias, dd'eus giai nau, arremonau ateras bortas de su sinnificau de custu nomini, scambi. Però is cuncàmbias funt no sceti mancai commercialis, in custu sensu funt culturalis, artisticus, umanus, no? E intzandus poneus s'accentu propriu in custu aspettu umanu de sa cuncambia, de, de ita 'oit nai andai a unu festival poita nc'est custu eventu, e custu spetaculu teatrali, custu spetaculu de musica, custu spetaculu po pipius, cun marionetas, e apoi ti comporas sa birra, fais una passillada, bis ita nc'est in d'unu in una domixedda, in una lolla, mancai ca funt, cumenti as nau totu, allichidias po su festival e e su sensu de su festival est propriu custu, deu creu, de creai, de de de donai, de fraigai arrelatas cuncambias intra sa genti, no? Ses fadendi una descritzioni impeccabili de su chi est Cuncambias e mi mi nci agatu meda. Posso agiungi una cosa, propriu a partiri de de su fueddu cuncambias In calincuna manera cussu fueddu est u' omaggiu a Anselmu Spiga. Anselmu Spiga est stètiu su dramaturgu stòricu de Antas Teatro ca ndi benit poi de sa famìllia prus manna de La Maschera, chi est u' grupu teatrali chi est nàsciu in is annus Sessanta. Chi nc'est ancora?
Chi nc'est ancora e traballat, seus in bonus raportus. Narai ca su grupu de Antas Teatru Nascit cumenti una parti, una fronda, naraus, de sa màschera chi me is annus noranta tenit u' atra visioni de su teatru chi 'olit fai e quindi andat in d'u'atra diretzioni e deu m'innestu in custu in custu tretu giai in cussus annus, in su duamilla e tres, duamilla e cuatru. e in su duemilla e tres morit, si ndi andat, Anselmu Spiga, ca fiat su dramaturgu, fiat unu poeta in lingua sarda, scriiat cosas bellas meda, dd'eus dedicau unu premiu, su premiu Anselmu Spiga, chi chi esistit ancora, issu fiat unu de cuddus circadoris de fueddus me is ditzionarius e unu fueddu ca ddi praxiat meda, chi nd'iat scrobetu, fiat custu de cuncambiai, ca 'olit nai barattai E custa cosa de su baratu si si fiat praxia meda unu pagheddu poita poita su chi fiast narendi est s'idea de de ponni in giogu su chi tenis, propriu candu tui andas a cena de amigus ita potu sciu fai su druci si ddu potu su profiterolu oppuru castia m'ant arregalau custa custu vermentinu chi si praxit, cussa est s'idea de, e no ti preocupa poi Candu tui est sa cosa bella e po fai anedotica de custu tipu deu puru creu va bè lassu u atro femu penzendi a custa cosa poita eus geu fueddau meda Giacomo non parrit però nosu seus ciaciarronis nosu dus ciaciarronis lareddiaus at a nai calincunu No, però eh, depeus serrai unu pagheddu. Est una est unu praxeri mannu a dd'ascurtai. cantu tempus teneus ancora? Du minutus ci funt? Du minutus po serrai po presentai mancai unu pagu su programma. Cun praxeri. Cun cun nomini chi la teneus in. Castia, sa cosa bella de Cuncambias est custa, po cumenti ddu biu deu, fermo restando totu su chi si fiast narendi prima, cioè chi est propriu u' atmosfera, est, tui dda respiras s'idea de comunidadi. Ma a fai fortesa in custa, in custa, a intro de, de custa comunidadi, in d'unu momentu speciali, est su fatu ca una dì nc'est Benito Urgu e sa dì dopu nc'est Carlotta Vagnoli, una dì nc'est Luisa Briguglio e sa dì dopu nc'est custu grupu de teatrantis catalanus, una dì nc'est Cristina Caboni e sa dì dopu nc'est una truma de, de feministas che, che arraxonant apitzus de Joyce Lussu. Cioè custa est una cosa ca a nosu praxit meda e fortzis rapresentat su fatu ca seus unu grupu compositu de omis e femias cun background e esperientzias diversas ca ponint in giogu e dognunu circat poi de dda integrai a partiri de una cosa, depit essi sempri una esperientzia in calincuna manera popolari. e po cussu chini est prus popolari de Benito Urgu, no, certu poi ddu, poi, poi ddu poneus a giogai in d'una manera a sa Cuncambias no est tanti su, su, su, su, su Benito Urgu straordinariu uh, barzellettieri de is annus otanta ma est s'omini che rapresentat immoi propriu un'istitutzioni de su spetaculu sardu E ddu poneus impari a omi intelligenti cumenti a Martinez, a Filippo Martinez, po, po, po chistionai de una storia chi, chi, chi est giai lunga unu seculu. E custu si pari u debitu puru, poita una cosa chi eus sempri fatu est circai de tenni in atu custa tradizioni, chi fessit Giampaolo Loddo, o Ida Pillittu, o Piero Marcialis, o Tino Petilli,

su festival? Ddu ses apariciende ancora, sa beris? Dd'eus giai postu in su social, in totu is social nostus, e nosus, custa est una cosa meda de de 'idda, in effetti in in Casteddu no no no dda fadeus prus de annus meda, in Santu Sparau fadeus ancora su porta a porta Pròpriu poita scieus chi nc'est una componenti de antzianos, de over setanta, ca no no murigant telefoninus e agradessint però a scì ita nc'est mancai in sa pratza a centu metrus de domu e a issus fadeus nci funt is piciocus chi ddi portant su porta a porta, quindi ddu fadeus ancora graficamenti. Bella custa cosa analogica chi sighis a fai. Old style.
Beni Giacomo, si depeus frimai poita chi fessit po mei, deu e sighì, pensu ca tui puru, cosas de contai ndi tenis ancoras medas. Tui mi zerrias un'atra 'orta e chistionaus de fugazzi e de ita depeus portai candu cancunu ti cumbidat e tui depi, portu su druci, portu su binu, ca tengu una teoria. Ndi teneus cosas de scruculliai ancoras, però gratzias meda po custa arrexonada e diaderus atrus annus a Marina Cafè Noir, a Cuncambias, s'eus a torrai a biri luegus. T'abetaus, t'abetaus a tui e famiglia.
Seguramenti e intzandus in bocca al lupo e norabonas diaderas po totus is progetus, fintzas literarius chi tenis, poita tui scrisi puru. Beru, beru.
E intzandus cussu puru est unu cotè chi no eus tocau però. Sigheus a, sigheus, sigheus.
Dd'eus a torrai a tocai in d'un'atera ocasioni. Beni, gràtzias meda a bosatrus chi s'eis ascurtau fintzas a custu momentu, deu si torru gràtzias, però s'arregordu ca imoi nc'est Aleni, Aleni Onano, ca si contat cali funt is eventus in programma custa cida in Sardigna, in totu sa Sardigna, poita nci ndi funt medas, sendi ca seus in s'istadi intzandus ci funt festival, cuncertus, rassignas de cinema, dònnia cosa e intzandus lassu su fueddu a Aleni Onano po sa rubrica de is eventus e deu si donu apuntamentu a cida chi enit cun d'una atra bella arrexonada de RTS Novas. Adiosu, bonu merì!
Gràtzias a Miriam, bene agatados, che costumau Novas bos agiudat a non si pèrdere nisciunu eventu de custa cida intre su ses e su trexi de austu. Oe totu in S'Alighera s'at a fàere su cuncertu de Blanco in s'Anfiteatru Ivan Graziani. S'artista at a presentare s'album nou Ma bessiu su tres de albile de ocannu e is àteras cantzones suas prus famadas. S'eventu fait parte de su programma de s'Alguer Summer Festival, rassigna musicale apariciada dae Fondatzione Alghero e dae su Comunu de S'Alighera, Rock 'n' Beer, Assòtziu Eventi Beneficenza Valledoria, in cullaboratzione con Shining Production, Jump Production e Roble Factory. Oe e cras, su sete de austu, in Biddamanna Strisàili s'at a fàere Juntos sa de trei editziones de su torneu internatzionali de s'istrumpa e de lutas cèlticas. Nci ant a pigare parte atletas de Islanda, Inghilterra, Kirghizistan, Bretagna, Scòtzia, Iran e Sardigna. Oe, su ses de austu, luogu po sa musica e sa cultura sarda, cun gruppos folk, tenores e spettacolos musicales. Cenalba, su sete de austu, a is ses 'e merì, cumintzat su torneu Juntas e si sighit a pustis cun sa sagra de is Gàthulis, unu papare tìpicu de Biddamanna Strisaili. Mùsica in Sant'Antiogu puru cun su cuncertu de is Negrita. Unica tapa sarda de sa band po un atòbiu chi no est unu concertu ebbia, ma unu viàgiu in su coru de sa mùsica insoro, chistionando cun su giornalista Rai Gian Maurizio Foderaro. In su palcu de s'Arena Fenicia, de is noe oras de note. Semperes su sette, un'eventu chi at a pràghere meda a is prus giòvanos, su spetàculu in Casteddu de K-Pop Music is Coming, po nos fàghere bivire su mundu de is sèries e de is mùsicas coreanas, cun mùsica, ballu e esibitziones visual. Cumintzu a is oto e mesa 'e merì, in s'Arena Grandi Eventi de sa Fiera de Casteddu. In Assèmini intamis, asuta 'e sa rassegna Estate Asseminese duemilla e ventisei, in s'anfiteatru comunale, a is noe, s'at a podè bìere su spetàculu de Sabina Guzzanti, Liberi di, liberi da, apariciau de La Via del Collegio cun su Comunu de Assèmini e s'assòtziu turìsticu Pro Loco de Assèmini. Che costumau is foeddos de Guzzanti s'ant a fàghere rìere ma arrejonare puru in contu de su mundu de oe, de sa polìtica e de sa cultura. In Serrenti a intru de sa rassigna Librus e lollas, apariciada de sa Biblioteca Comunale Francesca Sanna Sulis e de su Comunu de Serrenti, s'iscritore Davide Piras at a presentare su libru suu Femminella, su sete de austu a is sete 'e merie, in sa domo campidanesa Marini Tumatis in bia Mazzini numeru sete. Como annaus in Barbàgia, po duos atòbios. Cenalba su sete, a is noe de note, in sa pratza egrèsia de Santu Sebestianu, in Brebì, recital cun Daniele Monachella e su coro Stellaria de Brunella, dae su tìtulu Un anno sull'altipiano, ho tanti ricordi come se avessi cent'anni. Atòbiu chi faet parte de sa rassigna Cadiras in pratza. Sa die a coa, unu trekking spantosu a de notte, s'at a liare a Dèsulu fintzas a Punta la Marmora, o Peldas Crapias, po bìere de inie s'albescidògliu de su noe de austu. Aspettando l'alba a Punta la Marmora est apariciau po sa de cuatòrdighi boltas de Your Sardinia Experience. Sighit innantis su programma de su Comunu de Casteddu po su cinema in pratza, il cinema all'aperto. Custa jida nos eus a poder castiare Good Morning Vietnam lunis su deghe de austu in pratza San Cosimo. Casteddu Sicsti martis su unnighi in su Bastione Saint Remy e melculis su doghi il Giardino Segreto, po is prus piticus, in s'Orto dei Cappuccini. Totu is film funt indonu e cumentzant a is noe. Lunis deje in Gonnesa, martis unniji in Banari e merculis doji de austu in Nuradda si cantat e si ballat cun sa musica de is Pancreas. Sa formula de custu tour esti totu noa, difatis is cantzones ddas at isceperadas su publicu etotu. Si moveus como conca a Sàssari po si frimmare a Osilo, in ue su doje de austu s'at a fàere sa cavalcata osilese e sa currera a s'aneddu, a sa moda medievale. Una festa de mùsica, abilesa cun is caddos e traditziones semper biatzas. Po cine ddi prajet su papare tìpicu de is biddas de Sardigna, ddoi funt medas sagras. Po nàrrere, in Telti sa sagra 'e sa murta, in Badesi cussa de su tzintzigorru, in Arborea sa sagra 'e sa sìndria e in Bonorva cussa de su zichi, su oto e su noe de custu mese. Su doje de austu, in Estertzili, nce at a èssere sa sagra de is cocoeddas. Arregodaus como unos festival de custa cida. Acabat su noe de austu in Jerzu e Ulassai su Festival dei Tacchi, sa de bintiseti editziones. Spetàculus teatrales e presentadas de libros bos aspetant. Martis su unnighi de austu, po Dromos Festival, sa de bintotu editziones, su cuntzertu de Mario Biondi in Neoneli in localidade S'Angelo a is dexi de note. Rocce Rosse Blues, editzione nùmeru trintases. In Santa Maria Navarrese, dae is noe e mesu, su oto de austu, nch'at a èssere su spetàculu de Lapola e su deghe su cuntzertu de is Modena City Ramblers. Su doghi, in Lanusè, Istituto Salesiani, dae is noe e mesu, Mauro Aresu feat. Bau Bau Orchestra, Blues e Rock de sa Sardigna. In intro de su Festival de Mont'e Prama podeus arremonare su spetàculu Rhythm of the Dance cun sa National Dance Company of Ireland su sete de austu e Dire Straits Legacy su otu de austu. Apuntamentu in su Teatru de Tarros in San Giuanni de Sinis, Cabras. A intru de su situ archeològicu de Nora, in su comunu de Pula, cun s'editzione nùmeru dexiasete de Women in Jazz, eus a pòdere iscultare La notte delle stelle su sete de austu e Sofia Thakur su oto de austu. Ambos duos ispetàculos ant a cumentzare a is noe e mesu. Duncas una cida bella prena 'e mùsica, arte, cultura e traditzione. Spereus ci 'eis agatare calicuna cosa chi bos at a pràghere e bos saludaus. Nos torraus a bìdere cida chi intrat po is atòbios noos.